ya succeeded degrees so the question looks like this amanena kuti without using a calculator uh, find the value of this so it may look like this nde some students mm, amaloweza amangoloweza osati kungozidziwa komano ndifuna ndikupatseni trick imene ingakuthandizeni to deal with the, uh, such problems looking at these angles you can see that uh, they're increasing going this way from right kumapita ku left so uh, i want to fill these angles eh, pa dzanja la kumanzere lomwe likuoneka apali so this is uh, a left hand this is the left hand mutha kutenga mkono wanuwo ndi kumayang'ana ngati mirror

line nde tikhale ndi this thing apa ndi up yeah something like this Mhm. now ndifuna ndiyambe kufira nuzi ndiuzi uku tikhala ndi 0 degrees uyu ndi kuti ndi uh, 30 degrees whereas this guy here 45 degrees apa pa mkuluyu ndi kuti ndi 60 degrees and finally here that's uh, 90 degrees chimene ndikutanthauza apa ndi kuti apa ndapanga formulate a right angle yeah. so this is a right angle um now ndifuna ndikuuzeni this thing kuti how are we going to apply this chimene timapanga papa um, i'm having this root mu root imu tidziikamo number of fingers so we have a number of fingers then tidzigawa ndi 2 we'll be using uh, mkulu uyuyuyu tidzigwiritsa ntchito ada awawa kuti tidzipeza the values of special angle number of fingers then divide by 2 now um, let's have kuti this is uh, our finger here ichichi ndi chala cha ife pa chala cha ife pa tikamapita ku right edi when we are going to right ndi kuti we'll be considering kuti tikupanga za sine komano tikamapita ku left ndi kuti tikupanga za cos ndi chimene ndifuna kutanthauza papa so right its sin ku left ndi cos so mbuyomu ndimathandizika ndi this hint as in ku right its sin so ndimapanga s r i as sri whereas cos ndimapanga c o l e as co yeah something like this now chimene ndifuna kumapanga apa osadana mundi- mundilondole zimene ndifuna kutanthauza apapa let's now do um, pa zero apa tipeze cos of zero apa ndi sin of zero you see tikabwera pa zero pa mukaima pa zero po bwinobwino muku count number of fingers eti ku right count number of fingers ku right so apa ngati ndikupanga za right ndiye kuti ameneyo that's sin so ndikupanga sin ya 0 degrees you see so sin of 0 degrees ikhala root root number of fingers ku right kulibe zala zina zilizonse so kuli zero finger then divide by 2 you see therefore it will be sine of zero i I mean sine of uh, zero degrees is equal to root of zero ndi yani root of zero ndi zero so we have zero divided by 2 so 0 divided by 2 answer uh, ndi 0

cos tipangeni tsopano za cos tikapanga za cos chomwe tipange apapa uh, I'm writing here cos cosine of 0 degrees cosine of 0 degrees tipanga pa root how many fingers kuchokera pa zero you see kuti uh, we have uh, this finger here one two three and four fingers you see so ndimakamba zoti kosi tidzipita ku left eh? so kosi uh, cost of zero tindi four fingers there so tipanga folo

tili apapapa you see so tilemba sin of uh, 30 degrees sin of 30 degrees tipanga root how many fingers tikamapita ku right paja tinanena kuti sin its right how many fingers ku right tikaima pa 30 you will see kuti it's only this finger here kachala kakang'ono right so we are putting there 1 then divide by 2 2 ndo pomwe pasamasintha ndo pa formula so root ya 1 ndi 1 and um, divide by 2 and this one should be the same as 0.5 you see so zakuti sin of 30 without using a calculator answer ndi 0.5 if you can take our calculator here kenako tikapange

then divide by 2 how many fingers kuchoka pa 30 tili pa 30 apa how many fingers to left paja course timene kuti tidzipita ku left so here we have finger number 1 finger number 2 and finger number 3 so apopo what it means here i'm going to put uh, 3 here you see so sign ya 30 ndi chimodzimodzi kulemba uh,

ndamene mukumona pamene paja that's 45 uh, this is 45 here i think i should choose another color this is 45 you see so ndipange za sin ya 45 so i'm putting here sin ya 45 degrees so number of fingers here tikaima pa 45 you see kuti tikamapita ku right paja sin ndimati ndi right eti so we have this finger here finger number one and finger number two ndikuti mkatimu tikaikamo 2 then you divide by 2 you see apapo ndikuti yatha pompo sin 45 that's a radic of 2 then divide by 2 and if you can take your calculator um, 2 root yake it's that one and if you divide by 2 there you will see kuti uh, answer ndi 0.707 similarly if you can do 45 then tipange sin ansala ikutulukabe chimodzimodzi uh, 0.7071 apopo ndiye kuti we are done pomwe panso tipange cos tipange za cos cos ya 45 degrees cos ya 45 degrees tipanga root then divide by 2 how many fingers how many fingers are from 45 komano kumapita ku left chifukwa uh, cosine tidzipita ku left so ku left uh, we are counting here finger number one and finger number two you see so inside our load i'm putting two fingers there kutanthauza kuti kosi ya 45 ansala ndi uh, root 2 over 2 you see so without using a greater these are the values of cos 45 and sin 45 you can prove it tipite pa calculator kenako tikapange root ya 45

uh, tilino uh, line ichi pa 6 city we are here you see so let's do sign ya 6 city degrees remember timakupanga root root of n- number of fingers then divide by 2 so sign tipitabe ku light paja light ikuimirira sign so how many fingers

You see? Let's now do uh, cos. Tipange tsopano cos. So I'm writing here uh, cos 60 degrees is equal to root then divided by 2. 2 wake wapa formula yo yomwe ndikugwiritsa ntchito. Let's now count the number of fingers kuchokera pa 60 kupita ku left uh, you can see kuti kupita ku left uku you see kuti there is this one finger here pali chala chimodzi ku leftko ndikuti inside our cos root ndikuti mu- umu tikuika mu uh, one tiika mu one so root ya one answer ndi one then you divide by two kutanthauza kuti cos 60 that's half

tikabwera pa 90 apa ndikuti we are here uh, let me take another color to show you tili apapa apa pa 90 so sin i'm writing here sin uh, 90 degrees sin 90 degrees so sin timanena kuti tidzipita ku right so we'll be counting from here kumapita ku right so how many fingers tili ndi zala zingati kuchoka pa 90 kupita ku right so we have uh, finger number 1 number 2 number 3 and number 4 four fingers you see so apa tikeka root of four fingers divided by uh, 2 so root ya 4

Cos 90, uh, let me write here, cosine 90 degrees is equal to root of number of fingers. Mukabwera pomwe papa pachita mati cos tidzipita ku left, so tiyang'ane ku left uku. You see? So let me take another color. Tiyang'ane ku left uku. Paja left akuimirira cosine

tan amanena kuti ndi chimodzimodzi sin over cos ndikuti apapa tikapanga za tan apapa using this hand sitipanga involve matsenga athu tikupanga apawa ayayi komano we are going to use uh, that relationship where we say uh, tan a is the same as uh, sin a over cos a ndikuti tigwiritsa ntchito mkulu ameneyi tikafuna kupeza tan zimene zili apazi ndikutanthauza kuti ah, ngati mukumbukira bwinobwino tinazipangazo tibwere pomwepo apa tipeze sin ya mm, I mean tan ya 30 eti tibwere pomwepo tigwiritse ntchito tan ya 30

that's uh, root ya um, we have this root ya 3 then you divide by 2 you see so to find the um, tan 30 tan 30 tipanga um, sin ya 30 degrees then you divide by uh, cos ya 30 degrees so um, sin ya 30

uh, this thing will cancel or 2 ndi 2 yakansulana remaining with uh, 1 over root 3 kusonyeza kuti tan ya 30 tapanga mathematically using relationship that exist between sin and cos you see so that's the thing kusonyeza kuti tan ya 30 mudzipanga choncho chimodzimodzinso cos I mean uh, tan ya 60 ndikuti mukuyenera kupeza kale magazi enacha

something like that muone kuti uh, mukapeza kuti what's the value of this etu ma guys itu this is uh, how you can do it about uh, special ngos but osaiwala kupanga subscribe to my youtube channel chonde osaiwala kupanga subscribe i'm asking you to do the needful zitanso kutheka um, pamayeso paja atipatsa something uh, bigger than the special angles let's say kuti atipatsa sin ya 120 without using a calculator what is the sin of 120 kuti mupeze akulu awawa chinthu china ndichi you have to know this thing uh, let me have this i think uh, yeah tikhale ndi this circle and this circle ndigawe ndi ma quadrate 4 so i'm dividing this thing there and uh, up so that's the thing

that is uh, taking this path kuchoka ku north kumapita ku east 120 ali mu second quadrant you see so second quadrant mmene akuti um, sin ya 120 you see so ngati uyu ali 120

kumapita ku chani kumapita ku uh, east timodze komano this is the thing you have to take note of this uh, malesho ziwa mu quadrant number one this is the first quadrant this is second quadrant uh, this is the third quadrant this is fourth quadrant ndikatengera aro imeneyi uh, umu onse umu amakhala a positive hmm? all sin cos komanso tan amakhala a positive pomwe mu second quadrant um, sin ndi amene amakhala wa positive tili limodzi the rest amakhala a negative tikabwera mu quadrant ya number 3 umu amakhala wa positive ndi tan yekha tili limodzi pomwe mu quadrant ya number 4 amene amakhala wa positive it's only the cos that's the thing so ta, um, taking that route pali mawu awawa timalemba ah, timati um, all students all students take computer all students take computer where all tikuyimirira saini kosi and tan and s tikuyimirira saini and om tikuyimirira tan and c akuyimirira cos so uh, ma positive values mayenda choncho eh kusonza kuti umu uh, mutati mupange sign ya 120 sign ya 120 so tipange 120 kenako pa sin you see kuti ansa ikutuluka 0.8660 chimodzimodzinso titati tipange 60 kenako yomweyi tipangenso sin you see kuti ansa ikutulukabe chimodzimodzi mwaona what about eh, sin ya 405 tipange sin ya 405 so i'm deleting this ndifufute izizi sin ya 105 405 405 um, tikazungulira chonchi kudzafika apa ndikuti tapanga 360 ndikuti pa 360 paja this is 360 degrees then tiphatikizepo uh, 45 degrees you see kuti ansa ikatipatsa 405 you see ndikuti we are here you see tili pamenepopo ndikuti uh, sin let me change color sin ya 405 degrees ndi chimodzimodzi sin ya 45 degrees chifukwa 45 degrees akupezeka mu this quadrant going that way you see let's find it tilembe pa calculator uh, 405 kenako tipeze uh, sin ansa ikutuluka 0.707 what about 45 kena tipeze sine you see kuti answer ikutuluka chimodzimodzi timodzi ndekuti chikhalanso chimodzimodzi ndi achina cos ndi achina tan acha timodzi komano answer yaife ikhala ya positive chifukwa mu first quadrant ngati angle yaife ili mu first quadrant ndekuti ma values onse akhala a positive

what if you can do um, course ya 300 tipange course ya 300 so let, let me write here course ya 300 degrees what's the value of course 300 degrees chimene tipange apa

nanga si cos alipa na aku- akupezeka mu fourth quadrant Ko- mu fourth quadrant uh, paja computer that's cos and mu fourth quadrant cos amakhala wa positive that's why ma answer aife akutuluka a positive you see what about eh, ndisinthe zomwezi tipange uh, sine ya 300

komano kupita uko that's sixty timodzi komano in this case sine yakoyo akhala wa negative chifukwa mu fourth quadrant sine i mean cos amakhala wa positive the rest amakhala negative let's now do uh, sine ya um, 300 tione kuti answer ituluka chani so let's do 300 then uh, sine

ndiye kuti ikutuluka 0.8660 eti and eh, this one nchimodzimodzi root 3 over 2 koma ndiye kuti ili mu fourth quadrant mu fourth quadrant sine amakhala wa positive am- amakhala wa negative it's only cosine which is positive so kupatsidwa uh, sine ya 300 ndikuti ni chomwe mupange mukapanga sine ya 60 komano answer yanu ikakhala negative chifukwa mu fourth quadrant uh, sign amakhala wa negative so this is uh, how you can uh, do these things ero ma guys it so with that uh, muyese kusova this thing mukapange uh, sign ya uh, 300 then uh, plus cos ya 45

mukapange divide ndi uh, tan ya 60 then uh, minus cos ya 30 mukapange so that's your exercise hello my guys etu this is what i prepared for you thanks for watching and uh, i wish you all the best but please don't forget to subscribe to my youtube channel